Eh, ine walahiri KTV ndakhumudwa poona kuti chilungamo chinapita koma ndalama ndi mayankho ndiye eish ndalama ndi mayankho amene alibe ndalama pakadali pa ndi kapolo wa dziko lino la malawi tangoonani video iyi pang'ono kenaka tiyambe kulongosola bwino

bwalo lathu la milandu ah, ah, mzikamanda wamkulu wa mabwalo a milandu wapereka direction kwa Howard Pemba kuti anyamata aja amakhapa anthu ogwira ntchito m'boma maziphunzitsi manesi kuwasenda kuwakhapa komanso pa Mbowe anakhapa azimayi aja azi aja azilongo athu nkuwagwirira kuwathyola misana mpaka kukapezeka ku central hospital uja amene ajawa waagamula kuti atulusidwe komanso asamangidwenso ndi afulu basi asamangidwe akuluakulu dziko lathu la malawi lafika patipo Olemekezeka Kamlepo Kalua Wafotokoza Lero Pompano Kunena Kuti Ma Judge Ndi Milungu Ya Ku Malawi Ndi Milungu Ya Ku Malawi No One Can Touch Them They Are Untouchable People Mwaona Akuliyendesa Ziko Mwa Uchisiru Kupezeka Kuti Boma Silingakwanise Kupanga Fix Country Boma Silingakwanise Kuthesa Gulu La Uchigawenga Gulu La Zifwamba Tizikhala Mwa Mantha Pamene pano anyamata azikwanje aja ali ndi ufulu womapanga china chilichonse chifukwa boma lilibe mphamvu. Ndiye boma likuyendetsedwa ndi majaji kapena ndi president? Akuluakulu majajiwa akupanga zopusa, zauchisiru. Mzikamanda ndi pemba ndi zigawenga za mcp olo milandu ya 2029 ya 2019 ija. anachita kumapereka direction kwa anthu aja a mcp kuti mupange chonchi mupange chonchi mupange chonchi mulandu mwatenga kale tikuyenereka kuti pakhalenso khoti lina lapadera lokumva milandu ya majaji iwo aja ndi anthu nawonso amakhala ndi mbali yawo yosapota mwaona eti and iwo aja akayankhula basi ayankhula ndiye mukuganiza kuti mulungu wathu wa ku malawi akhale majaji ndi zoona inu anthu amene aja anazunza kukhapa anthu, kuthyola anthu misana, kugwirira anthu. Leroli tikanene kuti anthu amene ajawa basi ati asamangidwenso? Akuti akafunidwa basi akazikangoonekera ku police monga iwo ma big azikwanje mdziko muno. A ndikulamula kuti ndipo atuluke pompano. Akuluakulu tiyeni tipange zionesero zokwiya ndi ma judge athu a uchisiru m'Malawi munomu. Azatigulisa. Atenga ndalama za Chakwera mwamva chifukwa anthu aja amatumidwa ndi Chiku chakwera ndi, chi, ndi Richard Chimwendo Banda ndi Ken Zikhale Ng'oma mwaona ndi anthu amene aja awakopa kuti ak- akaweza big fish ndi iwo aka akhansula papa akuteteza chief judge, chief justice Pemba jaji Pemba ndi chief justice Nzikamanda akuteteza mabwana awo mukumbukire kuti Nzikamanda anamukweza udindo ndi Chakwera mwaona ku parliament tili ndi aphungu ochuluka olamula takasintheni malamulo kuti majaji azitha even kuchotsedwa ntchito ngati akuyendetsa dziko mwauchisiru chifukwa akufuna dziko linoli likhale lauchifwamba lauchigawenga ngati mmene ali maiko anzathu Ngati mmene kuli Somalia, zibwere kunoko. Boma likuyetsetsa kugwira zigawenga kuzipititsa kukhoti. Iwo akuti zigawenga zimene musazazigwirenso komanso zituluke pompano. Ndiye mukuganiza kuti apolisi atani? Mukuganiza kuti boma litani? Dzikoli lafika pauchisiru chifukwa cha Pemba. Howard Pemba who are you kuti iweyo ukakhale Mulungu wa ku Malawi? Kuti ifeyo we cannot say anything against you. Who are you? You are just useless and stupid. You want dziko lathu lino kuti likhale pamavuto. Mwamva? Nzikamanda iwe ndiwe ndani iwe iwe ndiwe munthu umapita ku toilet umabiba iwe ndi munthu wokuti uma- umatuluka mamina umadwala chimfine umagona tulo umadwala iwe ukuganiza kuti dziko lonse anthu azikuopa iwe ndiye timasankha boma la chani bwanji sitimanena kuti majaji aziyendesa dziko chifukwa president alibe mphamvu wamkulu wa polisi alibe mphamvu Wamkulu wa asilikali alibe mphamvu. Parliament ilibe mphamvu. Mphamvu zili ku khoti. A khoti azipanga zimene akufuna. Olo atachosa nyasi zonse, nsete zonse zimene zili m'dziko munomu, komano amene ngati ku judiciary kuli anthu a mcp, zinthu zipitililabe kuchita za uchisiru m'dziko munomu. Mukuganiza kuti ife tingaseke pkamwa yathu kukhala chete kuopa majaji? Who are you? Sitingakuopeni ayi. Kukhazikitsidwe malamulo chifukwa dziko limayendetsedwa ndi malamulo. Mmene munanenera kuti aphungu asamagwire thumba la CDF likhale la makhansala ndi anthu ena, khazikitsanisoni lamulo muwachepetse mphamvu agalu amenewo akukhotiko, akuonjeza. Mukuyesa kuti ife. Mukuyesa kuti ifeyo m'dziko munomu tizisunga ma terrorist? Mziko munomu tizisunga zigawenga boko haram alqaida eh tizisunga zigawenga zoti zizizunguza ziko muno andi apolisi akagwira jaji akuti basi atuluke musazamangenso amenewo ndi ana anga ndi a mcp amenewawo